igbo rienụ ṅụọnụ mụọnụ kachanụ igbo bụ igbo mma mmanụ aha m ka bụ Agụbụzọ anọ m n'ama igbo wee na-anabata gị n'oge ilu igbo kedu ilu anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke tata ilu anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke tata wee na-atụnye ụkwụ wee na-asị ụmụnna nwezuo akụ nna dị ana kedu ihe ị ghọtalụ n'ilu dị otu a ma ọ bụ na a sị na ụmụnna nwezuo akụ nna dị ana ee ọ ilu anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke tata ọ bụrụ na ị ma ihe gbasara ilu a metụrụ m aka n'ekwentị m 08091869178 08091869178 ka ị gwa m ihe ị chere gbasara ilu a
onye ajụjụ aha m bụ Chukwuemelie Anachigbo abụ m onye Akpakwume Nze Udi gọọmenti area dị n'Enugu steeti okwu a bụ ofu okwu ka ọ mana o buru ibu rie nne na ka na nkọwa ya ụmụnna nwezuo akụ nna dị ana gịnị ka ọ pụtara ihe ọ na-egosi anyị bụ na na ofu onye adịghị enwe ihe n'obodo ọ na-adị mma onye onye nke a nwee onye nke a nwee ya adị mma na ofu onye adịghị aza ọha naanị ka ọ bụrụ ya bụ o nwe obodo na adịbe onye nwere obodo na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo na-agba mbọ maalụ na ọ bụrụ naanị ya bụ ofu osi n'obodo fa na ndị nchede bịa anarie mana ọ bụ na onye nke a nwee onye nke a nwee Obi nwee Okeke nwee Orie nwee udo adị a bịa ihe gbasara maka ndị be anyị kwa bụ ndị a na-akpọ ndị ọchịchị anyị ọ bụrụ ha na-eme ihe e tosiri imenụ dịka o si wee masịrị ka ọchịchị si wee dịrị e kenye ndị mgbago e kenye ndị ndịda e kenye ndị ọzọ nsogbu ama adị n'obodo na
ee ka m bidogodo n'afa m afa m bụ Luke Okwuchukwu Igbom abụ m onye Ukpo nke dị na Dunukọfịa local government dịka ị sụ ya n'oyibo ee n'inu ị na-ajụ ife gbasara ya na igbo na-asụ n'onu n'onu ọ bụ ebe ọrụ ya Ee, enwezuwe nkọwa inu anwa na-abịa na na nghọta nke m na enwezuwe ụba na anya na enwero nsogbu i jee na be Okeke ọ bụrụ na o nwee i jee na be Okafọ ọ bụrụ na o nwee i jee na be Okonkwọ ọ bụrụ na e nwere n'ebe a obodo udo ya-achị n'obodo maka na a sị sị gbata onye gbata onye gbata ife a na-eme ọ gaba agaba hmm? ofu onye a na-atụkwa n'inu n'oyibo ka m sụa n'oyibo biko a sị na ofu osisi aya emekiro forest cannot make forest ọ bụrụ ya o nwee na nkọwa ọzọkwa a na-asị na n'obodo igwe enwe igwe ofu anya na fa ada afụ ụzọ ọfụma dịka inu yili ibie so na ọ dị mma a bịa n'obodo ma a bịa na mkpuke a sị nwa afọ igbo ọ bụrụ na ọgụ na a na-eji unu i- ise ka mmadụ ise anwa jide ego na-eme ọfụma ka ada edi- ada atụkwasa na obi sọsọ na ofu onye maka na ife dịka na nne chọrọ ego ebe e, e, e, mmadụ ise a nwesịrị ego ọ nata onye nne nke ya nke ịbụa nata nke izi nata onye nke ịbụa nata onye nke ịtọ nata onye nke ise wee rue na ise ahụ ọ nakọtazikwu ọ sị fa na o zugo na m chọọ na m ma-agwa unu na nke unu nyere m na o zuru m ife m ma-eji wee mee ị fụgo ya ọnọdụ ụmụnne ahụ a na-atọ ezigbo ụtọ nne na nna ka a na-enwe ezigbo aṅụrị a ma na ibu adọkwasịrọ n'isi ofu onye maka na o sokwa n'ife ndị Igbo na-atụ n'inu sị na ọ bụrọ diọkpala na e, nna nwụa onye ji ego nya kwaba na ọ bụrọ diọkpala ya akwa na ọ bụrọ ya gburu ee ofu ajọka ofu ajọka ofu onye ada akwụ a sị imilikiti igbe so na ọ dị mma na onye awụ isi inu ife m na-afụ n'isi inu ị na-ajụ m otu adị mma igbo bụ igbo ụnụ anụgo n'ebe ụkwa dara mara ibe ya ụnụ anụgo otu e si wee kwuo gbasalụ ajụjụ a anyị jụrụ ma ọ bụrụ na anyị akọtachaghị ọfụma metụrụ m aka ekwe igwe m ka m wee nwee ike nụrụ ihe ị na-ekwu ka anyị wee nwee ike kparịa wee kwuo nke bụ ife igbo ụnụ agbazina egwu ndị mmụọ maka na usurugada bụkwanụ egwu mmụọ onye agbazina egwu ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ sịrị onye kwụrụ ọtọ e butuo ya sọ mụ bụ eze ga-agba ọtọ n'ụwa onye kwụrụ ọtọ e butuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa ụnụ ya agụzina ụdị egwu a egwu a enwerọ isi ihe anyị na-ekwu n'ama igbo bụ onye nwee ibe ya nwee ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwaanyị ihe metụrụ mgbeke ya metụ mgborie emetụ mgbafọ emetụ mgbafọ mgbankwọ ee ụkwa daalụ m daalụ nwunye di m ma ọ bụrụ na anyị dị ise ma anyị dị ise ahụ aka anyị niile metụchara mmanụ ị fụrụ ya na o nwerọ onye ga-ata ibe ya ụta igbo chetanụ na ụnụ bụ nwanne ofu nna mụrụ ụnụ ofu nne mụrụ ụnụ mana ofu chi kekwara ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ mma